aw ni yankuma bi an bɛna sagasaga gilanko ɲuman dɔ de kɛ a yirala k'a fɔ mali bɛɛ sikasokaw de bɛ ne lamɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛrɛlen kan sikasokaw bɛɛ lajɛrɛlen folen don zarafa ka tobiliw bɛ sɔrɔ orange sanfɛ fufalaki kunnafoniw bi saba ni wolonwula saba fila kelen an ka daa sigilen ta kan an bɛ danni tigɛ n'o tɛ dɔwɛrɛ ye tomati kɔ ani jaba dɔɔni susuko ɲuman an b'o k'an ka daa la ka na tulu dɔɔni fara a kan k'an ka daa yiran sa an ka daa kolo falen an bɛna sogo k'a la ne ka sogo in ye dibi sogo de ye ni dibi sogo t'i bolo sogo min b'i bolo i bɛ se k'o k'a la depi a yirantɔ la nka bi ne bɛna dibi sogo de kɛ n daa in na n'an ko dibi sogo an hakili bɛ sin ka jigin moti la ten nɔ moti dibi sogo de y'a dan ye dɛ an ka daa yirannen ɲuman an bɛna a ji don ne ka ji in bɛ komi i n'a fɔ litiri kelen bɔɲanko an bɛ jɛgɛ k'a la an bɛ jɛgɛ k'a la ne ka jɛgɛ tɛ dɔwɛrɛ ye tɛbɛn kɔ bozow folen don n'olu tɛ an tɛ nin tɛbɛn fasugu sɔrɔ k'a k'an ka daa la dɛ ni jɛgɛ wɛrɛw ka di i ye i bɛ se k'o k'a la i bɛ jɛgɛ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma miniti damadɔ an ka jɛgɛ filɛ nin ye a mɔna an bɛ jɛgɛ in bɔ daa kɔnɔna na k'ale bila kɛrɛfɛ k'a kolo bɔ a la an bɛ tila tuguni ka na segin k'a kɛ daa la kɔfɛ nka o waati ma se fɔlɔ an bɛ sunbala k'an ka daa la an bɛ sunbalako in kɛ k'a bɛn an yɛrɛ sago ma a sɛnɛfɔw a ye sunbalako jateminɛ a kana daa bɛɛ kɛ sunbala ye nafɛn wɛrɛw bɛ k'a la an ka ɲugu tigɛlen ɲuman an bɛn'o k'an ka daa la sagasaga ɲugu tɛ dɔwɛrɛ ye wosonbulu kɔ anw segukaw ko ko jɛgɛ wala maa dɔw ko ko jɛgɛjalan an bɛ jɛgɛjalan farafara k'a k'an ka daa la n'a sɔrɔla jɛgɛ wusu de ka di i bɛ se k'o k'a la o tɛmɛnen an bɛ gɔyɔ k'a la ani forontobanin yirala k'a fɔ ko sikasokaw de bɛ ne lajɛ kosɛbɛ o de y'a to an bɛ zɔnzɔn kɛ bi ta in na sa an ka bi sagasaga an bɛ zɔnzɔn k'a la ani zɔnzɔn tɔ kelen dɔ tulobilenkan na n'u b'a fɔ ale ma ko karabu an bɛ kɔgɔ k'an ka daa la ka sɔrɔ ka barama bugu a da la k'a to yen nɔ a ka tobi f'a ji ka jigin kosɛbɛ miniti caman an ka daa bɛ ta kan a bɛ tobi f'a ji bɛ jigin kosɛbɛ n'a ji jiginna kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka na nafɛn tɔw k'a la sa puwavuru kɔfɛ nafɛn mugu min b'i bolo i bɛ se k'o ni fara a kan an ka gankɛnɛ tigɛko ɲuman an b'o k'an ka daa la san kalo tan ni fila kɔni gankɛnɛ tɛ dɛsɛ sikasokaw kɔni bolo an ka jɛgɛ bu bɔlen a kolo la an b'o fana kɛ daa in na an b'an jija ka jɛgɛ kolo bɛɛ bɔ a la sabula denmisɛnw bɛ dumuni ninnu kɛ an bɛ sɔrɔ ka na an ka marinadi binkɛnɛ k'a la n'o tɛ dɔ wɛrɛ ye poivron layi seleri walima pɛrisili i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ tulubilen k'a la an bɛ tulubilen hakɛ bɛn an yɛrɛ sago ma tulubilenba ka di dɔw ye dɔw t'a caman fɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka na to yen nɔ a ka wusu n'a wusura dɔrɔn i yɛrɛ b'a ye tulubilen bɛ tigɛ a sanfɛla la an b'a tobi k'a ji ja dɔɔni nka an t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔla fana na dɛ aw bisimila